fón ag obair, anois tá, agus nach raibh an ceamara ag obair, agus seo muid Dia dhaoibh, Brian anseo ag léamh na nuachta as Meiriceá don cheathrú lá Eanáir, dhá mhíle 's a seacht déag. Tá muid ag léamh roinnt scéalta ón taobh istigh inniu agus mar a fheiceann sibh tosaíonn sé leis an bhfarraige. Pictiúr álainn scanrúil de Gharrett McNamara agus é ag tonnmharcaíocht, ag surfáil, sa bhliain 2013. Deir sé go bhfuil sé ag súil go bhfillfidh sé ar an áit a raibh timpiste surfála aige anuraidh. Tá sé ocht mbliana agus dhá fhichead in aois agus sa timpiste seo bhris sé, rinne sé smionagar, dá húiméaras. Agus chuir an timpiste seo é ag athmhachnamh faoina fhealsúnacht surfála, bail ó Dhia air. Tá sé fós ina raic sa Chongó mar gheall ar Joseph Kabila. Tá sé fós ina uachtarán ar an tír agus a théarma rite ach tá is leisc leis an post sin a fhágáil ach tá grúpa easpag, Is comhréiteach a fhógrú, a fhógairt, a ligfeas do Kabila seasamh siar agus toghcháin a chur ar siúl. Tá, mar a deirim, tá an tUasal Kabila fós in oifig tar éis deireadh an téarma agus creidtear go fairsing gur chreach sé na milliúin ón tír. Pé scéal é, níor. dhearbhaigh sé an margadh, an réiteach seo go fóill. Bhuel, mar a chuala sibh uaim cheana, tá an Rohingya mionlach in Myanmar i sáinn. Ní ghlacann rialtas Myanmar gur ann dóibh agus is léir go bhfuil níos lú cearta acub ná mar a bhíonn ag tincéirí in Éirinn. Tá físeán tar éis teacht chun solais a léiríonn go soiléir ceathrar póilíní ar an teorainn ag tabhairt léaradh do bhaill den mhionlach seo agus tá an tír, fair play dóibh, tar éis na póilíní a ghabháil agus feicfidh muid céard a thiocfas as sin. Táthar ag moladh Hmm. Now, seo téarma ba cheart a bheith ann, agus níl sé agam. So, gabh mo leithscéal anois, agus uh, athróidh mé an focal má tá sé ann. Uh, Tá an ceann gan bhailiú inniu,

táithí. Tá an Ghearmáin ag iarraidh cumhacht a dhaingniú sa rialtas feidearálach i dtaobh slándáil agus an tír in ainm is a bheith ag streachailt le sceimhlitheoireacht. Beidh sé deacair an moladh seo a dhíol do phobal atá, a bhfuil cuimhne bheo acu go fóill ar faisísteachas.

Céard a tharla don láimhseálaí bagáiste bocht seo i gCarolina Thuaidh? Sáinníodh é sa

An bhfuil rud eile lorg anseo? Gabh mo leithscéal anois, caithfidh go gceapann sibh gur ag cur amú bhur gcuid ama atá mé agus, bhuel, bolg lasta, nó bulk lasta, is dócha. Gabh mo leithscéal anois, caithfidh mé sin a scríobh síos. bolg lasta nó bulk lasta, cibé sáinníodh é sa bhulk lasta agus d'eitil sé ó North Carolina go Virginia i ngan fhios d'éinne. Is é mo thuairim gur thit sé a chodladh, créatúr, sa bhulk lasta ach buíochas le Dia nár maraíodh é. Críostaíocht Tá titim tagtha i méid na Meiriceánach a thugann le fios gur Críostaithe iad. Ach más é, tá an riar céanna de Chomhdháil. ag tabhairt le fios gur Críostaithe iad is a bhí den aois seo sna seascaidí. Sé sin, níl an titim sin le feiceáil sna polaiteoirí. Tá a fhios againn cén fáth, mar tuigeann siad go bhfaighidh siad vótaí ó na daoine ar leathchríostaithe iad. Bhuel, ní nuacht mhaith é riamh gur tharla eachtra lámhaigh, lámhaigh, scríobh mé lámhacháin, eachtra lámhaigh, ach den chéad uair le fada, thit uimhir na n-eachtraí lámhaigh i gCathair Nua-Eabhrac faoi bhun míle. Níl mé ag caint anois faoi eachtraí dhúnmharaithe ná tada mar sin, ach eachtraí inar úsáid arm tine. Nuachtáin Nua Gheirsí, agus faraor, sin an áit ina bhfuil mise, tá siad ag streachailt, tá siad ar leathchois, tá siad bacach mar gheall ar na ciorrúcháin go léir agus, cailliúint foirne. Tá laincisí uafásacha ar thionscal na nuachtán i Nua Gheirsí anois, i measc cór phreasa a bhfuil stair fhada iriseoireachta fiosrúcháin aige. Is trua sin. Feicim sin fiú sna nuachtáin a léim féin. Bhuel, tá 's againn go bhfuil airgeadra an domhain suaite faoi láthair agus más ea, tá an suaitheadh sin ag brú daoine i dtreo Bitcoin. Níl a fhios agam ar cheart dom riastradh a thabhairt air ach tá saghas, tá gluaiseacht craiceáilte i dtreo Bitcoin. Tá rialtóir, rialtóir,

díreach go bhfuil sé éirithe as oifig, tá sé chun éirí as oifig nuair a rachas Donald Trump isteach in oifig. Aon rud eile, tá níos mó le déanamh agam. Tá ceantar an mhargaidh in Washington ag uaisliú agus is rud maith é sin do do na saibhir, níl sé rómhaith do na daibhir atá ina gcónaí sa cheantar, ar ndóigh, agus iad á mbrú amach, ná do na comhlachtaí mórdhíola. atá lonnaithe sa cheantar. Idir an dá linn, tá caomhnóirí ag iarraidh an ceantar a chaomhnú. Cuireann an t-ailtín seo síos ar an gceantar mar áit le teacht aniar, uchtach nó misneach. Níl a fhios agam cé hé Nick Symmonds ach deir an nuachtán gur lúthchleasaí é, go háirithe lúthchleasaí reatha. Tá sé tar éis a fhógrú go mbeidh sé ag éirí as sa bhliain 2016. Bhí sé teanntásach go leor ina chaint agus achrannach dá réir. Níor chuir éinne ina leith ariamh go mba dhóithín é ná go mba aon ribín réidh é. Go deimhin, dúirt siad go raibh mianach ann agus go mba dheacair é a threascairt. agus go dtiúrfadh sé lán a léine de éinne a d'iarrfadh é. Bhuel, tá sé ag éirí as. Má tá taibhse, má tá tú ag iarraidh taibhse a fheiceáil, breathnaigh ar Celebrity Apprentice, mar tá taibhse Donald Trump crochta os cionn gach rud sa chlár seo.

a thugann suíomh chun, a léiríonn suíomh ina bhfuil daoine ón todhchaí ag cur a gcomhfhiosachtaí isteach i gcorp. Fan. B'fhéidir lá de na laethanta seo go mbreathnóidh mé air, tá sé ar Netflix, sílim. Uh, Fógraí na marbh, tá Jean Vuarnet ón Fhrainc básaithe. Bhí sé 83 bliana d'aois agus ghnóthaigh sé bonn óir i gCluichí Oilimpeacha 1960. Fuair a bhean chéile agus a mhac a b'óige bás i searmanas dúnmharú féinmharú dúnmharaithe féinmharaithe cultais dheireadh an domhain Ní haistriúchán maith é sin, ach céard is féidir a rá? d'eagraigh an cultas seo searmanas féinmharaithe agus iad ag ceapadh go raibh an domhan ag teannadh chun deiridh. Bhuel, tá, ach bliain fágtha inti go fóill. Anthony Atkinson, eacnamaí, d'fhorbair seisean modhanna nua, éagsúlachtaí nó difríochtaí idir thuarastail agus saibhreas a aimsiú, a thomhais. ag úsáid taifid stairiúla Bhuel, cé hé Martin Gottlieb? D'éirigh sé as oifig an mhí seo mar eagarthóir an Record, an dara nuachtán is mó i Nua Gheirsí agus bhí sé ag caint faoin chaoi nár thit an tionscal as a chéile. Dar leis, ba chosúil le Wile E. Coyote é ag rith trasna an chainnion sular léir dó nach raibh greim aige ar an talamh, greim aige ar an talamh níos mó, nó go raibh a ghreim, a bhonn, beagáinín beag in amhras. Is maith liom an focal sin in amhras agus tá súil agam go mbeidh mé in ann é úsáid arís sar i bhfad. Um, tá comhlacht darb ainm Locol Locol ag tabhairt le fios i California uh, gur cheart bia tapaí níos fearr a chur ar fáil i gcomharsanachtaí atá ar an anás, aontaím leo, mar a tharlaíonn, ach deir an léirmheas seo go gcaithfear an bia a fheabhsú freisin, sílim. Ó, ní hea, b'fhéidir nach léirmheas bia é. Tá na chefs.

Ach idir an dá linn, guím rath Dé oraibh go léir agus slán tamaill!